kutumiza asilikali ake ankhondo kukapanga attack Venezuela ndi kugwira president wa dziko la Venezuela ndipo president wa dziko la America Donald Trump wapanga tweet ee zinthu zomwe sizinaonekepo kupanga tweet chithunzi cha president wa dziko lina atamangidwa ali mu ndege yopita ku ku, uh, ku, ku America kumene akukazengedwa mlandu anthu ambiri sanasangalale okay anthu ambiri including me mavidiyo amene ndapanga uh, dzulo ambiri mwaona kuti i didn't support action imeneyi ya ya america no matter what i didn't support it ndipo ndakhala ndikunena ndinapangapo mbiri ya ubale udani wa america ndi venezuela pamene unayambira ndipo ndinanena kuti nkhani yonseyi ikukhuzana ndi mafuta a dziko limeneli la venezuela okay Um, hold a minute. Bye. Hey, so nkhani yayikulu uh, yomwe tonse ambirife tadana nazo ndi imeneyi yonena kuti this is zachidziwikire zonena kuti america ikupanga izi kufuna mafuta a venezuela tsopano zonse zitachitika with an open mind ndikudziwa kuti ifeyo from outside tadana nazo ndiye ndinali ndi chidwi kuti ndione ku America number one kuti kodi anthu aku America akusangalala ndi zimene Trump wapanga ndiye as usual ku America is a divided country kuli anthu amene amasapota Trump amene amayenda ndi Trump ndipo kuli anthu amene amadana ndi Trump amatsutsana ndi Trump. Anthu amene amatsutsana ndi Trump ambiri they are shocked and they are unhappy ndi zimenezizi monena kuti muona madera ena ku, ku, ku America akupanga ma demonstration against zimene zachitikazi koma Kulinso anthu ambiri ku America amene amasapota Trump amene amadana ndi Maduro ndi Venezuela amene akusangalala ndi zimene zachitikazi. That is America. Ndiye tikanyamukanso ku America kupita ku Venezuelako. Eh, Ven- eni ake a dzikolo eni ake a president amene wagwidwayo tikapezanso kuti kuli gulu la anthu limene kucha kwa dzulo atamva kuti president wawo wamangidwa watengedwa anapita ndikukasangalala anapita ndikukasangalala chifukwa chani and mukakaona anthu amene amasangalala ambiri ndi achinyamata anabadwa mu ulamuliro omwewu ma 1990 ma 2000 akula mu ulamuliro wa ma sanctions mpaka pano akusowa ntchito akusowa ndalama miyoyo yawo future yawo saoneka bwinobwino poverty umphawi anthu kuthawa kukasaka ntchito ku america kumakhala ma illegal immigrants chifukwa choti zinthu mdziko mwawo sizikuyenda ndi gulu limene lili ndi limene likusangalala kwa ame- ku ku venezuela kuti munthuyi watengedwa Ndi- nditaona anthu amenewa akusangalala ine ndimazati ah kodi aini ake adzikoli akusangalala chifukwa chani why are aini ake adziko akusangalala kuti munthu president wawo watengedwa ngati aini ake adziko akusangalala ine ndi ndani kuti ndizikwiya ineyo ndi ndani kuti ndizikwiya ngati aini ake a dzikoli akusangalala? Achinyamata a dzikoli, zaka zofanana ndi zanga, ena achichepere, akusangalala kuti basi apa ati we are now free. Donald Trump akunena kuti tizilamula ifeyo a Venezuela, iwo akusangalala yes, tikhale m'manja mwa America. Mmene ilili Zambia itenge Malawi ichotse mtsogoleri wa Malawi eti amalawi ena nkumasangalala kuti yes ah, timavutika atsogoleri athu amalephera kumanga dzikoli tsopano tikhala no m'manja mwa zambia ena nkumati "Ah, atichosera bwanji iwowa ifeyo akunja ife tizingokamba according to ma theories athu koma we should put ourselves mu nsapato, m'mapazi a anthu aku Venezuela, achinyamata aku Venezuela amene analibe ma ufulu wena aliwonse olankhula za kukhosi kwawo pa internet amakanika, anthu amagwidwa, anthu amasowetsedwa, anthu amaphedwa. Anthu amathawa kumene kumakanyozeka m'maiko ena chifukwa choti kudziko kwawo kulibeko mwayi wa ntchito. Anthu amenewawa akusangalala, ifeyo ndife ayani kuti tikwiye? Ifeyo ndife ayani kuti tikwiye? Chimenechi ndi chimene ndikuzifunsa ndekha eh? lero lonse kuti kodi what should be my reaction reaction yanga yeniyeni ikuyenera kukhala yotani eh, reaction yanga yeniyeni ikuyenera kukhala yotani chifukwa zikuoneka ngati aini akewo akusangalala then ineyo reaction yanga ikuyenera kukhala yotani ndiwauze kuti inuyo musamasangalale ayi eh mukuyenera kukwiya pomwe iwowo ndi amene amavutika nthawi yonseyi ndibwere ndibwerezenso zonena kuti kumakhala bwino ndi anthu ndithu kumakhala bwino ndi anthu zimachitika anthu kumazakondwerera your downfall kumakhala bwino ndi anthu zikomo kwambiri